Cén chaoi a bhfuil sibh? Fáilte ar ais chuig Gaeilge Weekly, eagrán uimhir 96. Tá muid ag druidim píosa le píosa níos cóngaraí le heagrán uimhir a haon chéad. Níl 's agam an mbeidh aon rud an-mhór ar siúl le haghaidh eagrán uimhir a haon chéad, b'fhéidir just píosa machnaimh ar chéad eipeasóid, i bhfad níos mó ná chéad eipeasóid mar gheall go mbíonn an trí leagan ag teacht amach gach seachtain ach níl aon plean mór agam fós ar aon nós ach b'fhéidir i gceann cúpla seachtain you know tiocfaidh mé suas le rud éigin, rud éigin mór le déanamh, rud éigin beagainín difriúil le déanamh le haghaidh eagrán uimhir a haon chéad. Cén chaoi a bhfuil sibh? Tá súil agam go bhfuil gach rud go maith, gach rud go maith anseo i Seville, mar is gnách, maidin Dé Luain anseo. Seo i gcónaí an chéad rud a bhíonn mé ag déanamh ag tús na seachtaine, ag tús na seachtaine oibre is dócha, an chéad píosa oibre a bhíonn ar siúl agam gach seachtain sin chun Gaeilge Weekly, an leagan iomlán nó an gnáthleagan de Gaeilge Weekly a thaifeadadh anseo. i Learn Irish Online Headquarters i lár na cathrach i Seville agus seachtain fíorghnóthach a bheidh inti anseo i Seville an tseachtain seo mar tá La Feria de Sevilla ar siúl so seans nach mbeidh aon chlue ag a lán daoine cad atá i gceist leis an Feria de Sevilla bhuel ciallaíonn sé sin The Fair of Seville is dócha sin an t-aistriúchán is fearr i mBéarla. Tá sé deacair really chun cur síos a dhéanamh air, i bhfad níos fearr just chun Feria de Sevilla nó Feria de Seville, F-e-r-i-a, a chur isteach agus actually ceapaim bliain ó shin rinne mé eipeasóid iomlán air thart ar an am seo nó b'fhéidir yeah deireadh mí Aibreán anuraidh mar bhí sé ar siúl cúpla seachtain níos luaithe. I gcónaí bíonn sé ar siúl ceapaim coicís nó trí seachtain tar éis an na Cásca so braitheann sé ar you know cén áit nó cén t-am a thiteann an Cháisc gach bliain ach like ócáid an-an-mhór atá i gceist gan dabht an ócáid agus an rud is mó a bhíonn ar siúl i rith na bliana anseo i Seville de ghnáth bíonn sí ar siúl ón Satharn go dtí an Satharn. So seachtain iomlán ach i mbliana tá sé beagáinín níos giorra. Tá sé ag tosú amárach agus mise ag taifeadadh so tá mise ag taifeadadh ar an Luan. Actually tá sé ag tosú anocht, ag meán oíche anocht. Beidh saghas céiliuradh mór amuigh ansin san áit. Tá sé an-deacair an cur síos a dhéanamh air. Go bunúsach fair atá i gceist, you know aonach ach ní bhíonn daoine really ag díol aon rud seachas deochanna agus bia, ar ndóigh, ach just cóisir ana mhór really atá i gceist agus tá sé bainte leis an an seanstíl, an seannós is dócha anseo i Seville so na cailíní ar fad like caithfidh tú really más rud é go bhfuil tú ag dul mar chailín bhuel ní caithfidh tú ach like nócha cúig fán gcéad ar a laghad de na mná, de na cailíní a bhíonn ag dul bíonn siad ag caitheamh an flamenco dress you know na cinn ana mhór leis an saghas hata agus na dathanna ar fad agus chuile rud eile, tá a lán píosaí accessory beaga agus ní thuigim ar chor ar bith é, tá sé i bhfad níos éasca mar leaid, just caithfidh tú dul le culaith bhfuil a fhios a'd, suit, agus sin é really, caithfidh tú carbhat a bheith a'd mar muna bhfuil ní féidir leat dul isteach in aon áit, bíonn thart ar ceapaim aon mhíle casetas, sin an t-ainm atá orthu, tá siad cosúil le marquees Nó saghas tents agus taobh istigh tá beár ag gach ceann agus cóisir difriúil ag gach ceann. Ar an drochuair, rud, rud amháin a bhaineann leis nach dtaitníonn liom ná tá sé beagnach saghas exclusive agus caithfidh aithne a bheith a'd ar an duine seo chun teacht isteach as a 1,000 casetas tá ceapaim níl ach b'fhéidir 20 chinn a bhfuil oscailte don don phobal so tá tú in ann dul isteach is cuma cé thú féin just má tá má tá an culaith ort ar aon nós agus tá an carbhat agus chuile rud eile a'd is féidir leat dul dul isteach tá bouncer ansin ar an doras ach ní bheidh aon fhadhbanna má tá tú gléasta go deas ar aon nós ach gach ceann eile ní féidir leat dul isteach muna bhfuil d'ainm ar liosta so seans mar shampla you know más as Seville thú cinnte beidh aithne a'd ar dhuine éigin nó seans maith go mbeidh caseta ag d'athair nó do mháthair nó you you know gach mar shampla páirtí polaitiúla tá caseta acu agus mar sin de ach really muna like muna bhfuil aithne a'd ar dhuine éigin tá sé tá sé deacair an dul ansin agus an an méid sin taitneamh a bhaint as is dócha mar caithfidh tú bheith ceangailte le duine éigin tá ferias ag you know cathracha eile freisin cosúil le Jerez agus Cádiz agus ansin bailí difriúla timpeall Andalucia, timpeall deisceart na Spáinne agus níl siad mar an gcéanna, tá i bhfad níos mó casetas oscailte, nó public casetas mar a déarfá agus níl sé chomh, tá focal iontach sa Spáinnis, pijo, agus is dócha pijo sin cosúil le posh nó fancy nó exclusive aon rud mar sin agus. Cosúil le cúpla rud i Seville cúpla rud nach dtaitníonn liom uaireanta mothaíonn sé ana pijo agus sin ceart go leor níl mé ag tabhairt amach faoi sin mar ní thuigim an cultúr 100% ní as Seville mé féin ní Spáinneach mé féin so ní féidir liom tabhairt amach faoi agus you know tá sé deacair mar ní thuigim 100% é so níl mé ag rá ó tuigim é agus níl sé go maith nó aon rud mar sin ach yeah níl mé ró ghafa leis an feria rachaidh mé ar rachaidh mé amach ansin. Lá amháin, oíche amháin, b'fhéidir, just chun é a fheiceáil. You know, tá sé cosúil le, b'fhéidir, Race Week i gContae na Gaillimhe nó rud éigin mar sin. Tá sé deas chun dul lá amháin ach nuair atá tú ag teacht ar ais tar éis d'oíche amach ansin nó do lá ansin, tá tú ag smaoineamh, Sin ceart go leor, ní rachaidh mé arís anois ar feadh bliain eile nó dhá bhliain eile. Ach a lán daoine, a lán Sevillanos, a lán daoine as Seville, téann siad gach uile lá, gach uile oíche, just cóisir ollmhór atá ann ar feadh seachtaine agus ní bheidh mórán oibre ar siúl ag éinne really sa chathair an tseachtain seo, buíochas le Dia. Bíonn sé seo ar siúl taobh amuigh de lár na cathrach, níl sé cosúil le an Cháisc, bíonn a lán rudaí le haghaidh an Cháisc ar siúl díreach anseo i lár na cathrach, an áit ina bhfuil mé féin i mo chónaí so ní féidir leat éalú really agus ní féidir leat é a sheachaint ar chor ar bith. Caithfidh tú é a fheiceáil agus caithfidh tú déileáil leis, you know, fiú ag dul go dtí an eh, go dtí an t-ollmhargadh uaireanta tá sé deacair anseo i rith Semana Santa, eh Seachtain na Cásca as Gaeilge. Ach em yeah beidh sé sin ar siúl, tá sé ag tosú anocht agus sibhse ag éisteacht le seo beidh sé ar siúl cheana fhéin nó seans go mbeidh sé Críochnaithe, beidh sé ar siúl go dtí Dé Sathairn seo agus beidh gach duine gléasta suas so beidh orm cinntiú go bhfuil mo culaith áit éigin agam sa vardrús so caithfidh mé é sin a fháil agus é sin a chur orm. Ní ní go minic a bhím ag caitheamh culaith ach níl aon seans a'd dul isteach aon áit agus fiú deoch a cheannach bheadh sé deacair muna raibh culaith ort ag dul go dtí an Feria de Sevilla anseo. So tá sé sin ar siúl an tseachtain seo. Yeah, so beidh sé go deas chun dul, dul amach is dócha, lá amháin nó oíche amháin b'fhéidir amárach just chun dul amach le mo chairde agus actually tá cúpla cara a bhí ina gcónaí anseo bliain nó dhó ó shin agus tá siadsan actually ag teacht ar ais don Feria an tseachtain seo so beidh sé go deas chun bualadh leob agus iad a fheiceáil arís chomh maith. Ach yeah, beidh mé ag labhairt príomha faoin spórt inniu, ceapaim, mar bhí neart spórt ar siúl i rith an deireadh seachtaine, go háirithe inné, Dé Domhnaigh, ar ndóigh, bhuaigh Gaillimh, anois ceithre cinn as a chéile, i gCraobh Chonnacht. Ansin bhuaigh muid in aghaidh Mhaigh Eo, aon, aon a sé déag in aghaidh aon a ceathair déag. Ceapaim, Cluiche maith a bhí ann, bhí sé i bhfad níos fearr ná cluiche idir Ciarraí agus an Clár ar aon nós agus bhí mé ag smaoineamh nach bhfuil an t-ádh orm gur féidir liom féachaint ar na cluichí seo mar samhlaigh a bheith i do chónaí thar lear aon áit, mar shampla anseo sa Spáinn, fiche bliain ó shin, fiú cúig bliana déag ó shin. Bheadh sé an-deacair, nó dodhéanta seans maith, chun a bheith in ann féachaint ar chluiche nó aon rud ag tarlú ar ais in Éirinn. Bheadh ort, is dócha, glaoch a chur ar dhuine éigin tar éis an chluiche chun fáil amach cén chaoi, cén chaoi a chuaigh sé. So, bhí sé go hiontach, you know, tá an t-ádh orainn anois le VPNs agus RTÉ Player agus chuile rud eile, dodgy boxes ag a lán daoine agus mar sin de. go bhfuil muid in ann you know féachaint, is cuma má tá tú i do chónaí ansin i Greenland nó Nua Eabhrac nó Seville nó Tokyo, is féidir leat féachaint ar na cluichí seo agus le GAA Go agus an idirlíon you know i gcónaí bíonn daoine ag tabhairt amach faoi oh nach bhfuil an rud seo againn sa lá atá inniu ann, bhí sé i bhfad níos éasca chun an rud seo nó an rud sin a dhéanamh fiche bliain ó shin, tríocha bliain ó shin, níos éasca chun teach a cheannach agus níos éasca chun é seo a dhéanamh agus daoine bhí siad níos sóisialta is chuile rud ach Freisin, tá a lán rudaí agus tá siad i bhfad níos fearr anois ná mar a bhí siad fiche nó tríocha bliain ó shin. Tá sé, tá sé éasca chun dearmad a dhéanamh ar sin, ceapaim. So, bhí mé ag féachaint ar an gcluiche sin, buíochas le Dia gur, nach, nach bhfuair an leaid sin, níl 's a'm cén t-ainm atá ar an uimhir a naoi le haghaidh Maigh Eo, Ruane, an ea? Níl 's a'm. Buíochas le Dia nach bhfuair sé an pointe sin ag an deireadh mar bhí mise ag smaoineamh agus ní raibh na pundits nó aon duine ag labhairt faoi seo Ach fuair Gaillimh cárta dubh le nóiméad amháin fágtha agus is dóigh má théann an cluiche sin go am breise, is dócha go leanann an cárta dubh sin ar aghaidh agus nach mbeadh an 'full contingent' ag Gaillimh mar a deirtear le haghaidh, bhuel, ar feadh ocht nóiméad nó naoi nóiméad ansin. san am bhreise so buíochas le Dia nach bhfuair an leaid sin an pointe sin ag deireadh an chluiche agus gur fuair Gaillimh an bua agus i gcónaí chun bua a fháil thíos ansin nó thuas ansin i Castlebar níl sé éasca, níl sé éasca ar chor ar bith. Cinnte nach bhfuil sé déanta ag Gaillimh mórán uaireanta really i rith na blianta chun cluiche ceannais Chonnachta a bhuachaint thíos ansin nó thuas ansin i Castlebar. Níl sé éasca ar chor ar bith. So, buíochas le Dia gur fuair muid an bua ach nach mór an trua é anois leis an format. Ceapaim tá a lán daoine agus just ní, ní thaitníonn an format leob ar chor ar bith agus mise freisin gan dabht. Is actually is maith liom an saghas you know four groups of four, ceithre ghrúpa de cheithre fhoireann agus mar sin de ach just go mbíonn trí fhoireann, ag leanúint ar aghaidh sa chraobh as gach grúpa. Tá sé chomh seafóideach sin mar anois, mar shampla, samhlaigh cúig nó sé bliana ó shin, más rud é go raibh tú i gcluiche ceannais ansin in aghaidh Maigh Eo, deal an-mhór, is cluiche an-mhór atá i gceist, cén fáth? Bhuel, agus fós, you know, tá sé, ach anois tá sé níos mó just chun an cluiche a bhuachaint agus chun Craobh Chonnacht a bhuachaint agus mar sin de, just an cluiche é féin. Ach na blianta ó shin bhí sé sin a'd. ar ndóigh, ach chomh maith leis sin bhí sé ok má bhuann tú anseo, ní chaithfidh tú imirt an tseachtain seo chugainn agus is féidir leat leanúint díreach ar aghaidh go dtí an chluiche ceannais agus beidh draw, beidh cluiche nó freasúra, opposition, níos éasca a'd sa chluiche sin. Ach más rud é go gcailleann tú, beidh ort an tseachtain seo chugainn dul go Dún na nGall nó Cill Dara nó áit éigin timpeall na tíre agus cluiche sách deacair a imirt just ansin chun dul ar aghaidh go dtí na cluichí ceannais agus beidh tú ag imirt in aghaidh a provincial winner ansin, ag imirt in aghaidh Ciarraí nó Tír Eoghain nó Baile Átha Cliath nó you know foireann an-láidir agus beidh cluiche an-deacair a'd ansin sna cluichí ceathrú. ceannais. Ach anois ní dhéanann sé difríocht. Sure tá draw níos éasca ag Maigh Eo ná mar atá ag Gaillimh anois sa last sixteen is dócha sna grúpaí. Agus chomh maith leis sin cén difríocht a dhéanann sé mar shampla Ciarraí agus Gaillimh an dá fhoireann a bhuaigh inné sna cluichí ceannais? Sure tá siadsan chun críochnú sa top three ar aon nós. sna grúpaí. So is cuma, beidh siad ag dul, tá 'fhios agam, ok, má tá tú ag críochnú sa chéad áit ansin tá draw níos éasca a'd, bhuel actually just tá tú díreach ansin ag dul go dtí na cluichí ceathrú ceannais agus ní chaithfidh tú an preliminary a imirt ach tá, now b'fhéidir go bhfuil mé ró sotalach anseo Ach Gaillimh, Ciarraí, fiú Maigh Eo, tá siad chun dul tríd na cluichí sin gan mórán fadhbanna, ceapaim. Tá siad chun, ar a laghad, críochnú ar an tríú háit sa ghrúpa agus tá siad chun dul ar aghaidh go dtí an Preliminary Quarterfinals nó an Playoffs, níl 's agam cén t-ainm atá orthu i mbliana. Now buíochas le Dia, tá siad ag athrú an format, ceapaim, an bhliain seo chugainn agus beidh sé. bhuel, beidh sé go hiomlán difriúil arís ach go bunúsach ní bheidh tú in ann dhá chluiche a chailliúint, beidh tú in ann cluiche amháin a chailliúint ach sin an rud, you know, má smaoiníonn tú faoi, faoi aon chomórtas sa spórt, cén saghas rud a bhfuil, nó cén sprioc atá ag baint leis? Bhuel, má tá, níl 's agam, na Euros ar siúl nó an Champions League nó an All-Ireland, nó Craobh Uile na hÉireann, rud éigin cosúil leis sin, tá tú ag iarraidh fáil amach, like, Cé hiad an fhoireann nó cé hé an imreoir is fearr? So, mar gheall ar sin, más rud é go gcailleann tú dhá chluiche, cinnte nach bhfuil tú in ann rá go bhfuil sibhse mar an fhoireann is fearr. You know, mar shampla Doire anuraidh, chaill siad dhá nó trí chluiche, ceapaim, sa chraobh agus bhuaigh siad ceann amháin agus fós bhí siad ag dul ar aghaidh go dtí an preliminary quarterfinals agus tá sé like, níl aon chaoi gur féidir leat rá go bhfuil Doire anois, you know, tar éis. Tar éis dóibh na cluichí sin a chailliúint, níl aon chaoi go bhféidir leat a rá, oh yeah, tá siadsan mar an fhoireann is fearr in Éirinn. Like, níl aon chaoi go bhféidir leat é sin a rá. Agus bhí sé go maith roimhe seo leis an qualifier system, tá's a'm go raibh míbhuntáistí ag baint leis sin freisin, ach mar shampla, más rud é, mar shampla Maigh Eo inné, leis an old system, leis an seanchóras, Bheadh siadsan ag rá, OK, chaill muid cluiche amháin ach you know bhí sé an-, you know bhí, mar shampla, bhí cic pionóis inné agus bhí sé beagainín conspóideach agus mar sin de agus an ghaoth, you know b'fhéidir nach bhfuil sé féaráilte chun a bheith imithe céad faoin gcéad as an gcraobh. So tá an dara seans agat ach ansin tá tú ag dul isteach go format straight knockout i ndiaidh sin so beidh tú sa qualifiers agus ansin na cluichí ceathrú ceannais so ní féidir leat ach cluiche amháin a chailliúint. Ceapaim go bhfuil sé sin féaráilte ach an rud seo le grúpaí agus tá a lán seansanna a'd agus fiú muna bhfuil tú ag imirt go maith agus má tá tú ag chailliúint cluichí just caithfidh tú ceann amháin a bhuachaint sna grúpaí agus seans go mbeidh tú ag leanúint ar aghaidh go dtí an chéad bhabhta eile. Ní thaitníonn sé liom ar chor ar bith really agus. Sea, tá rud éigin faoi knockout sport. Agus mar a dúirt mé, níl mé ag iarraidh really dul ar ais go dtí an sean-seanchóras mar a bhí acu i rith an 20ú haois, during the twentieth century, nuair a bhí sé, ok, mar shampla, Maigh Eo, chailleann tú sa chluiche ceannais ansin i gConnacht, gone, you're out, tá tú imithe. You know, agus ansin just an cheithre bhuaiteoir as gach craobh, well buaiteoir amháin as gach, as gach eh, Chúige, leanann siad ar aghaidh agus bíonn siad ag dul ansin go dtí na cluichí leathcheannais i bPáirc an Chrócaigh. B'fhéidir go bhfuil sé sin ró saghas hardcore agus b'fhéidir go bhfuil sé beagainín mífhéaráilte freisin, go háirithe you know mar shampla Gaillimh inné bhí orthu dul go Castlebar, ní raibh, ní raibh an cluiche ar siúl i neutral venue nó aon rud mar sin so ceapaim go bhfuil dara seans ag teastáil ag gach foireann. Ach fós tá rud éigin faoi knockout agus just níl aon dara seans agus caithfidh tú é a bhuachaint agus ní chaithfidh tú a bheith buartha faoi points difference agus head to head records agus rankings, seeds, aon rud cosúil leis sin, just open draw agus knockout agus ansin, you know. Tagann tú ar an mbuaiteoir is fearr agus tá's a'm go bhfuil you know rudaí difriúla i gceist leis. So mar shampla tá RTÉ, tá an GAA b'fhéidir níos mó ná RTÉ ag iarraidh go bhfuil níos mó cluichí agus gur féidir leo níos mó cluichí a chur ar siúl ar an teilifís agus gur féidir leo níos mó cluichí a chur ar siúl ionas go mbeidh siad in ann níos mó ticéidí a dhíol agus mar sin de. So tá a lán interests difriúla is dócha agus vested interests mar a déarfá i mBéarla ach yeah ní thaitníonn an format seo liom ar chor ar bith chun a bheith fírinneach. Ach beidh sé ag athrú ar aon nós an bhliain seo chugainn agus actually ag labhairt ansin faoi knockouts agus rudaí you know mar tá a lán rudaí cosúil leis sin, na Euros anois sa sacar agus an World Cup tá sé ag athrú go rud cosúil leis sin, you know grúpaí le ceithre fhoireann ach ansin bíonn trí fhoireann. Ag leanúint ar aghaidh go dtí an chéad bhabhta eile, chomh maith leis sin tá níos mó playoffs anois san NBA, tá níos mó playoffs ná mar a bhí blianta ó shin. Cad eile? Ceapaim fiú lígeanna nó sraitheanna difriúla timpeall na hEorpa, tá siad ag cur isteach níos mó playoffs agus preliminary rounds agus rudaí mar sin agus just seansanna níos mó. Ach spórt amháin nach bhfuil athraithe ar chor ar bith, Sin an snúcar. So tá an snúcar ar siúl, bhuel, actually, agus sibhse ag éisteacht le seo, beidh sé críochnaithe, tá sé críoch, tá sé ag críochnú anocht, tá an cluiche ceannais ar siúl agus beidh an chéad seisiún, Mark Williams in aghaidh Zhao Xintong, ag tosnú i gceann leath uair. So caithfidh mé an podchraoladh seo a chríochnú go luath ionas go mbeidh mé in ann féachaint ar píosa de sin ar maidin. Ach bhí mé ag féachaint ar an snúcar le seachtain nó dhó anuas agus seo actually an chéad bhliain a raibh mé really ag féachaint ar na World Championships, i gcónaí, bíonn siad ag tosú thart ar deireadh sheachtain na Cásca agus ansin bíonn siad ag críochnú ag tús mí Bhealtaine. Agus wow, tá sé go hiontach agus tá sé chomh deas, nó bhí mé ag féachaint b'fhéidir níos mó ná aon rud mar tá a lán suim agam i Ronnie O'Sullivan, mar bhíonn mé ag labhairt go minic ar an bpodchraoladh faoi you know i gcónaí tá daoine difriúla sa saol agus bíonn lán suim agam iontu ar feadh tamaill agus bíonn mé ag féachaint agus ag éisteacht le gach rud a dhéanann siad ar feadh b'fhéidir mí amháin nó dhá mhí agus ansin leanann mé ar aghaidh go duine éigin eile, daoine cosúil le Noel Gallagher, Ronan O'Gara. Tommy Tiernan, daoine as you know domhan difriúil b'fhéidir, as you know saol an comedy, saol an spóirt agus mar sin de ach daoine suimiúla, daoine a bhfuil mé in ann just yeah ceapaim go bhfuil níl 's a'm just tá suim a'm i gcad atá le rá acu, bhí mé ag rá go bhfuil mé in ann saghas to relate to them agus go raibh mé in ann iad a thuiscint go maith agus b'fhéidir gur feicim píosa de mo phearsantacht féin i gcad atá ar siúl acu agus an saghas pearsanta atá acu féin. Níl 's a'm cén saghas ceangailt nó cén fáth a bhfuil an suim sin agam iontu ach faoi láthair tá mé gafa le lán rudaí le Ronnie O'Sullivan. Bhí mé ag féachaint arís ar a chlár faisnéise thart ar sheachtain ó shin, dhá sheachtain ó shin. Chomh maith le sin tá mé ag á léamh a leabhar. agus tá an leabhar an-mhaith. Tá cúpla leabhar déanta aige actually. Tá mé díreach tar éis ordú an cheann eile, an ceann níos sine. Tá, bhí mise ag léamh, cén t-ainm atá air Everything? nó Unbreakable rud éigin cosúil leis sin. An ceann a tháinig amach thart ar bliain nó bliain go leith ó shin. Tá sé an-an-mhaith. Agus duine fíor suimiúil gan dabht, duine le, bhí fadhbanna difriúla agus fós tá fadhbanna, aige b'fhéidir lena mheabhairshláinte agus just an chaoi a bhíonn sé ag smaoineamh faoin snúcar agus ag smaoineamh faoin saol agus tá sé, you know, mar shampla, chuaigh a athair go dtí an priosún ar feadh 20 bliain nuair a bhí Ronnie níos óige agus ar ndóigh tá sé sin chun marc agus tionchar a fhágail ort féin ach ehm, yeah, an-an-suimiúil chun éisteacht leis agus chun féachaint air agus an chaoi a bhíonn sé ag imirt snúcair freisin, chomh exciting agus. chomh spreagúil i gcomparáid le a lán de na himreoirí eile. So b'fhéidir mar gheall ar Ronnie a bhí mé ag iarraidh féachaint ar an snúcar agus ar an drochuair chaill sé in aghaidh Zhao Xintong, an duine atá, seans maith agus sibhse ag éisteacht leis seo, beidh seisean mar an champion nua agus go bhfuil sé chun an cluiche seo a bhuachaint mar tá, ceapaim go bhfuil sé 11 go dtí 6 faoi láthair agus tá sé an chéad duine chun sroicheadh ar 18. 8 fráma déag seisean a bheidh mar an bhuaiteoir so yeah ach an rud iontach faoin snúcar ná leis na World Championships ar aon nós níl mé cinnte faoi comórtais eile ach just tá beirt is a tríocha imreoir agus just tá open draw nó tá ceapaim go bhfuil b'fhéidir seisear seeds déag agus ansin tá seisear seisear déag nach bhfuil em seeded agus just bíonn draw agus tá sé go hiomlán oscailte agus straight knockouts, níl aon dara seans ann agus sin díreach an format céanna mar a bhí acu sna seascaidí, sna seachtóidí nuair a bhí, mar shampla, Alex Higgins agus Steve Davis agus Jimmy White agus ansin na nóchaidí, Stephen Hendry ag imirt, tá sé san áit céanna. Níl an venue níos mó nó níl sé níos lú, tá sé díreach mar an gcéanna ansin i Sheffield, The Crucible agus just tá sé go hiontach, níl aon difríocht really. You know, má tá tú ag féachaint ar an World Championship i mbliana, tá sé díreach mar an gcéanna le féachaint ar an World Championship ó na seachtóidí, ó na hochtóidí b'fhéidir. An t-aon difríocht ná siar sna seachtóidí bhí daoine fós in ann tabac a chaitheamh taobh istigh so bhí tú in ann a lán you know smoke a fheiceáil timpeall na háite agus fiú uaireanta na himreoirí agus iad ag imirt, bhí siad ag caitheamh tobac dochreidte domhain difriúil a bhí ann siar ansin ach em yeah tá sé tá sé cool agus you know ar ndóigh b'fhéidir go bhfuil sé beagáinín leandránach uaireanta ach cosúil le a lán rudaí cosúil leis an Formula One freisin agus bhí Formula One ar siúl inné i Miami ní raibh an rás ró spreagúil really i gcónaí bhí cuma air go raibh an báisteach chun teacht agus i gcónaí le rás Formula 1 más rud é go Go sroicheann an aimsir agus go sroicheann an báiste, athraíonn sé an rás céad faoin gcéad agus bíonn sé i bhfad níos spreagúla ach níor shroich sé sa deireadh so mar gheall ar sin b'fhéidir ní raibh sé chomh spreagúil mar a bheadh sé le beagáinín níos mó aimsir ach yeah séasúr séasúr suimiúil go dtí seo sa F1 freisin. Ach le spórt cosúil le sin, tuigim nuair a deireann daoine, Á, tá an Formula One beagáinín leadránach, you know, níl mórán action i gcomparáid le, mar shampla, an iománaíocht agus cé chomh tapaidh agus cé chomh exciting agus atá an iománaíocht. Ach tá sé beagáinín difriúil, is dócha, leis an snúcar, le cricket, níl suim a'm sa gcricket ach cinnte go mbeidh sé sin mar an gcéanna, an galf fiú. Ok, b'fhéidir go mbíonn rudaí ag tarlú go mall ach ceapaim i gcónaí le spórt cosúil le sin, má tá aithne a'd ar na himreoirí nó má tá aithne agat ar na daoine páirteach agus na scéalta atá acu, ansin tá i bhfad níos mó ag baint leis. Mar shampla, ag féachaint ansin ar an gcluiche leathcheannais idir Ronnie O'Sullivan agus, cén t-ainm atá air, an leaid Síneach, Zhao Xintong, like, Má tá an saghas storyline ar eolas agat, tá sé i bhfad níos suimiúla Ronnie O'Sullivan anseo le 30 bliain anuas. Tá sé ag déanamh iarracht chun record nua a bhriseadh, tá sé ag iarraidh a bheith mar chéad duine chun ocht World Championships a bhuachaint ach ní raibh sé ag imirt le trí nó ceithre mhí anuas mar just Ní raibh sé ag mothú go maith, ní raibh sé ag iarraidh snúcar a imirt, níl aon chlue againn cén chaoi a bhfuil sé chun imirt i gcluiche an-mhór cosúil le seo mar am fada cosúil le bliain nó dhá bhliain ón uair dheireanach a chonaic muid é i gcluiche cosúil le seo agus tá sé in aghaidh Zhao Xintong, go hoifigiúil tá sé ag imirt mar amateur anseo, níl sé ar an Pro Tour níos mó mar gheall go raibh ban aige. Cuireadh cosc air ag imirt mar gheall go raibh sé páirteach i saghas betting nó match-fixing scandal cúpla bliain ó shin sa tSín agus tá sé an-óg ach deireann a lán daoine go mbeidh seisean mar an t-imreoir is fearr i gceann cúpla bliain eile. Nuair atá an saghas storyline agat, déanann sé sin difríocht ollmhór. An rud céanna leis an Formula One, má tá aithne agat ar cén saghas duine é Max Verstappen, cé mhéad titles, cé mhéad, you know, Mundiales, bhí mé chun a rá, sin an Spáinnis. World Championships atá boots aige, nó Craobh an Domhain atá boots aige. Déanann sé sin difríocht ollmhór agus tá tú in ann, is dócha, yeah, tá tú in ann an narrative a fheiceáil, b'fhéidir, beagán níos soiléire agus tuigeann tú cén fáth a bhfuil sé tábhachtach. Níl sé just Red Bull ag dul thar agus ag déanamh overtake ar McLaren. Tá a lán stair ag baint leis sin. Cén saghas áit a bhfuil McLaren faoi láthair? Cén saghas áit a raibh siad anuraidh? An stair idir Red Bull agus McLaren? An stair idir Norris agus Verstappen? An conspóid uaireanta timpeall ar Verstappen agus mar sin de. So, you know, bíonn sé. yeah bíonn sé níos suimiúla ceapaim nuair atá aithne a'd agus nuair atá just píosa den scéal ar eolas a'd leis na spóirt sin. Ar ndóigh leis an iománaíocht is cuma really fiú ar ndóigh cuireann sé leis an narrative má tá 'fhios agat ok seo an Clár agus seo Corcaigh agus bhí siadsan ag imirt sa cluiche ceannais anuraidh agus seo an chéad uair a bhfuil siad ag imirt in aghaidh a chéile arís ón uair sin. Ar ndóigh, tá sé sin tábhachtach san iománaíocht, mar shampla, freisin, ach leis an iománaíocht, fiú muna bhfuil an scéal ar eolas a'd agus just tá tú ag féachaint ar dhá fhoireann randamach, fós, mar gheall go bhfuil an spórt sin chomh spreagúil, chomh tapaidh, is féidir leat taitneamh a bhaint as muna bhfuil an scéal ar eolas a'd. Ach yeah, nuair a chuireann daoine ceist orm, cén chaoi a bhfuil tú in ann féachaint ar spórt cosúil leis sin agus yeah uaireanta tá sé leadránach agus uaireanta just bíonn tú ar an bhfón ag an am céanna nó ar an laptop nó rud éigin difriúil em ní chaithfidh tú a bheith ag féachaint ar gach nóiméad de ach em má tá an scéal ar eolas a'd ceapaim go bhfuil sé níos suimiúla so yeah sin é ní cheapaim go bhfuil mórán eile Really, just gach rud go maith anseo sa bhaile is aoibhinn liom an t-am seo den bhliain. Bíonn an aimsir go deas, ní bhíonn sé an iomarca, ní bhíonn sé ró-the fós agus tar éis just a lán taistil a dhéanamh san Iodáil agus ar ais in Éirinn le mí nó dhó anuas tá sé go deas just a bheith anseo in áit amháin, an routine, an gnáthamh a bheith a'am agus gan a bheith buartha faoi oh an check-in seo a dhéanamh nó an traein seo a fháil nó aon rud mar sin. Rudaí ag dul go maith leis an obair.

Sea, sin é. Fágfaidh muid ansin é. Mar a dúirt Bill O'Herlihy go minic, we'll leave it there. Míle míle buíochas as a bheith ag éisteacht, guys, le haghaidh i bhfad níos mó rudaí maidir leis an Ghaeilge agus an Ghaeilge a fhoghlaim, téigh go learnirishonline.com nó patreon.com forward slash learnirishonline, Learn Irish Online ar YouTube agus ar Instagram.